onye mazikwanụ mgbe ọ ga-esuru ire ịwa a ga na-abịado ara wuruwuru ya wago gas onye mazikwa na iji m n'ọlụ ee iji m n'ọlụ ee continue singing ama m egwu agụ mana achọrọ m iji egwu a tata bido ihe m na-ekwuzi tata ụmụnne m na ụmụnna m ihe unu ga-akpọ m bụ lọlọ ihu akpọ nne di lọlọ ihu akpọ nne di Yes, aha unu ga-akpọ m n'ụbọchị taa kedu isiokwu gbara ọkpụrụkpụ m ji bịa ọ bụ gịnị ịgba alụkwaghị m divorce ịgba alụkwaghị m divorce the rate of ịgba alụkwaghị m nọzi na-adị ka eshile n'ọkụ ị na-akpọtụ ma nke mma nke mmadụ ọzọ ihe azụ egwu anụ na-awụ egwu onye nwere ndidi if you fit endure you endure ọ bụrụ na i nweghị ndidi chọọ way gị ọ ya anọzi na a ga na-agwakwa gị na-edi ya na-edi ya na-edi ya n'ime okwukwe wee na-edi ya n'olileanya arararara yeso yeso yes ezinne ezinne zukwa n'ike zukwa n'ike yes ọ bụrụ na ị nwee ndidi die ma ọ bụrụ na ndidi gị nọ 0% Ihe ị ma ka gị mma i mee. Gịnị bụ ịgba alụkwaghịm? Esi m n'akwụkwọ na-eleba anya maka na isi m juru eju n'ụbọchị taa. A sị na ịgba alụkwaghịm bụ nkewa maọbụ mgbasa dị n'etiti di na nwunye. Ọ ga-abụrị na nwoke na nwunye nọ na ụdị alụmdi na nwunye. Mgbe ha nọgidere sị we don tire, we are going our way. onye ọbụla achọọ gịnị way ya ọ bụ ya bụ gịnị ịgba alụkwaghịm mana ha ga-eme ya n'ụzọ pụrụ iche you can't just wake up and say na ịgbawago alụkwaghịm ọ bụrụ n'ụzọ omenala nke nwoke ndị ezinụlọ nke nwaanyị wee return the money eji lụọ nke nwaanyị nyechi ya di ya ịgwa ha na nwa ha nwaanyị sị na gịnị alụghị m oo ọ bụrụkwa nnọọ nke nwoke sị na ọ na-alụ they are not giving you anything maka na emeghị gị force are you getting it kedụkwana ihe ndị nwere ike ibute alụkwaghị m nke mbụ asị ọ wụ enweghị ịhụnanya zuru oke ebe nwoke na nwaanyị nọ some couples are just living ka ọ bụrụ na anọ na this marriage enweghịzi ihe dịka love ama m okirikiri ebe m bi di na nwaanyị nọ na for years ha bi n'ofu ụlọ they are afraid of divorcing but they don't talk to each other.

I swear ajọ ọrụ ị na-eme nwoke asị na ọ na-alụzi nwaanyị n'omenala Igbo kedu ihe ọzọ nwaanyị eleghị anya n'ụlọ enwe ụmụ nwaanyị anya ha ihe anya ha nọ wụ TV ee onyonyo ihe onyonyo ele ezi na ụmụnne ha ele nke ọzọ enwe ihe nọ n'ụlọ ha ha nwere ike imetụ aka oge echi mee nke a nke iru mee nke a uche na imego nka ihe ahụ ị ga na-ahụ mgbe nwaanyị na-ana eleru anya n'ụlọ nwoke might get pissed off ọ sị gị enough is enough kedu ihe ọzọ nwaanyị amaghị ọrụ dịrị ya when you don't know your duty as a woman amaghị ihe ị kwesịrị ime n'ụlọ dịka nwaanyị ọ na-ebute alụkwaghịm ọzọ bụ gịnị nwaanyị ịda ngana lazy woman ịdị lazy o nwere ike ime di gị asị ọ na-anụzi sị ndị nwe gị bịa kpọrọ gị gaa zụọ gị ka esi azụ nwaanyị kedu ihe ọzọ nwaanyị nwoke na-ana ekwe eweta ego nri ọga aka araldite Ọga aka Araldite, nwaanyị ewetagide na ike agwụla ya. O ruo n'ụgwọ school, ị haala ya ahụ. O ruo n'ụgwọ ụlọ, ị haala ya ahụ. Even nnu gwụ n'ụlọ a jụọ gị ha mana ị ga-eji ego ị ji apụ na bar tụkawa afọ, a na-akpọ gị chaa odogwu adịghị epe mpe, ị na-eko iri ị lọtazie n'ụlọ ị kọwara nwunye gị cock and bull story. Kedu ihe ọzọ na-ebute ịgba alụkwaghịm? Nwoke dara ogbenye sometimes ọ wụ ụmụ nwaanyị niile na-edinwu ya. ha ga-asị gị ụwa ha pụtara ha abịaghị ịta ahụhụ na ụwa wụ ofu mbịa If you- if- immediately their husband dị poor ha eshi ka ripu kedu ihe ọzọ ọ bụrụ na nwoke na-eti nwunye ya ihe maọbụ di na nwaanyị na-alụ oke ọgụ kama a ga-egbu gị kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke justice for men ka m nọ na kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke gịnị nwaanyị mmiri m aṅụ kama nke nwaanyị ga-egbu nke nwoke nke nwoke alawa hapụrụ nke nwaanyị ụlọ you get it okay ọ bụrụ na nwaanyị na-arịa oke ọrịa ọtụtụ mgbe e nwee nwaanyị ị ga-alụ everyday everyday ọ nọ n'ọrịa everyday everyday nwoke etritigidere ike agwụ ya ọ ga-eburu ya ote nke aja ire ekete bulala ndị nwe ya sị ha ngwa biko amaghị m ihe na-arịa nwa ụnụ gaa meenụ nchọpụta gwọọnụ ụnụ gwọchaa ya ọ wụrụzie na anyị ga-ana ya lụọ ọ bụrụ na ya ga ala gaa ma ama gaa na agwa ajọ- ajọ agwa dị iche iche dị ka izu ohi ịkpa nsị igbu mmadụ ịgba akwụna ịgba n'ezi esemokwu nwere ike ime ka nwoke na-agba akwụna nwaanyị na-agba akwụna nke izu ohi nwoke na-ezu ohi nwaanyị na-ezu ohi ịkpa nsị na ụmụnne nwoke na-eme nwaanyị na-eme esemokwu ihe ndị a nwere ike ime a gbaa alụkwaghịm ọzọ bụ nwaanyị chọpụta na di ya abụghị nwoke sometimes ị ma na testing na-asọ Bible na-ekiki against it mana mgbe nwaanyị bataziri hụ na ihe ọ- ihe ọ hụrụ n'isi injin awụzi ka injin si arụ ọrụ most women will run away mgbe ahụ ịgba alụkwaghịm emene gịnị eserela ọkụ nwaanyị ịdị ime tupu ọ lụọ di nwoke na-eme ihe isi gị ị gaa ebe ọzọ gafochata afọ ime nwoke ahụ chọpụta marriage ahụ ebiekwala even ọ bụrụ na ọ nwoke lụrụ gị n'ụlọ ị ka na-epiogharị na-ezuzugharị marriage ahụ ebiela mhm ọtụtụ mgbe nwaanyị maọbụ nwoke nwere oke ọchịchọ na-ebutekwa ịgba alụkwaghịm ihe ọzọ bụ na nwaanyị ịchọpụta na di ya na-ese igbo ọ ga-emekwa marriage ebie kedu ndị na-edozi esemokwu batara mgbe a na-agba alụkwaghịm ezinụlọ nke nwoke na nwaanyị ọ bụ ha na-edozi esemokwu n'omenala igbo ọ bụghị court ọ bụghị ụlọikpe ụmụnna maọbụ ndị ikwu na ibe onye akaebe maọbụ onye ụka ikubi onye ụka onye ndu ha n'ụka na ihe ndị ọzọ abịazie n'ụwa ọlọrọ ọhụrụ ọ bụ kọt na-edozi gịnị ịgba alụkwaghịm kedụkwanụ ọghọm dị n'ịgba alụkwaghịm ma o bukwuru ibu ee ọ na-ebute ọdịda nwoke ọ na-ebute ọnwụ enwere ike ọ bụ na nke nwoke lọvụrụ nwunye ya maọbụ nke nwaanyị lọvụrụ di ya